Lero tiyambire ku South Africa. Eee ku South Africa, ku South Africa. Ndiye nkhani yake ya ku South Africa yoyambirira ndi ya amayi amenewa. Eee, mayi amenewa mukuwaonawa ndi mwana wake wachiwiri wamkazi wa akulu aja anali a president akale aku south africa a jacob zuma ameneyi ndi duduzile zuma eyaa ndiye kwachitika nkhani kumenekuku yopatsa chidwi uh, mongopereka ka background pang'ono a jacob zuma a president aja ali ndi ana ambiri anawo amapambana 20 Eya, anawo amapambana 20 odziwikawo ndithu pafupi 20 koma alipo ena ndithu oti timadziwa kuti amapambana 20. Jacob Zuma anakwatirapo ndithu ma ukwati pafupifupi 6. Eya, kuchosa zibwenzizo ee komano ma ukwati pafupifupi 6. Ndiye mwana uyuyu, ana ake ambiri a Jacob Zuma amapanga business. Eya ali ndi ma business akuluakulu, ma connection mmadziwa anthu amphamvu ku South Africa komanso ena ali mu za ndale nde mwa amene amene mwa awiri amene ali mu za ndale wina odziwika kwambiri ndi ameneyiyi Duduzile Zuma eya Duduzile Zuma anali MP at least kufikira dzulo adali mp okay mp wake adali wa chipani cha bambo ake chija choti chikutchedwa kuti chani eh, umkhonto umkhonto wasizwe eh, a jacob zuma adachoka ku anc anakapangisa chipani chawo cha umkhonto was- wasiz- wasizwe dzina lake ndi limenelo la chi south africa la chizulu i think eh, ndiye mayiwa anawina ngati mp komano nkhani yomwe ya ndabwera nayo lero ndiyoti amayiwa apanga resign ngati mp ee nkhani yake ndiyopatsa chidwi apanga resign asiya udindo ndi cholinga choti athamangise ayankhe mafunso zinthu ziwiri zitatu amayiwa anagwirizana ndi anthu ena ake aku russia okay, kuti atumize anthu anyamata amphamvu a ku South Africa anyamata osaka ntchito mmene kulili ku Malawiko ma MP aja kumakhala anthu constituency kwawo ofuna zintchito okay nde anawapezera magaye eh, eh, deal yopita ku South Africa yopita ku Russia nde amati mupite ku Russia akakuphunziseni eh, security training kuti mukabwera kumene kuja kunoko muzakhale ma bodyguard a a Zuma muzakhale ma bodyguard athu eh muzatipasa provide security akuti anauzidwa choncho kuti anthu akupita kumene kuja ku training ya yoti akabwera azakhale ngati ma bodyguard odziwa zinthu a secret service mwaimva nkhaniyo mukuziwa kumene kulowera eti mwayiziwa eti tsopano anthu aja lero ali ku Ukraine akumenya nkhondo ali ku Ukraine ali kumenya nkhondo ku Ukraine kumalo amene Russia inalanda ku Ukraine dera lotchedwa Donbas ali kumeneko modi kumeneko kuli ma foreigners ambiri amene apita mu njira zosiyanasiyana koma akathera ali kumeneko Ndiye anthu anyamata awiri kumene kuja anayamba kupanga ma text abale awo kuti ah, amwene ulendo uja titathera tili kuno tikumenya nkhondo tu mukumenya nkhondo eh, ndipo mabomba akuphulika zinthu ngati za movies ija timaonera movies tikuziona ndi maso Ndiye ali ndi mantha akukhala ndi mantha ndiye mmodzi amatumiza ma whatsapp kwa brother wake wina amatumiza kwa sister wake onse nkhani yawo imagwirizana yoti ife tinatengedwa tinatumizidwa kuno osati kuti tikubwera kuzamenya nkhondo ya Russia yayi koma pano tili ku Ukraine ah ndiye ku- inuyo munabwera bwanji iyayi anatipanga coordinate zonsezi ndi a Honourable Duduzile eh Zuma ndiye nkhani yapanga complicate a MP aja iwo akuti ah ndiye kuti nanenso avomera iwowo kuti anthuwadi ife tinapanga oga- tinapanga organize kuwatumiza koma ife sitimaziwa zoti anthuwa akupita ku nkhondo yayi mayiwo akutero akuti ife si- i- iwo samaziwa kuti anthu akupita ku nkhondo iwo amaona ngati kuti anthu akutani akupita kukapanga za training kuti akabwera azagwiritse ntchito kunoko Eh, moti nawonso akuona akuona ngati kuti apusisidwanso nawonso samadziwa nde sitikuziwa kuti samadziwadi kapena inali deal anadya ndalama za ku Russia kuti apitise anthu Mapadakali, koma padakali pano udindo ndiye watha eyetu nkhani yake ndi imeneyo tsopano tikachoka kumeneku tatiye tiwolokere kwa neba tatiye tiwolokere kwa neba ku Zambia ukunso kuli nkhani ya mwana wa former president wa mkazi MP a president akale aku Zambia a Edgar Lungu amene anatisiya mukukumbukira anamwalira chaka chatha eh and kuti ndi chaka chatha chaka chino kumayambiriro iya chaka chino kumayambiriro eh, eh. pepani pepani mm. a Edgar Lungu anamwalira ku South Africa ku chipatala Atapita ku South Africa ngati president opuma wa Zambia anapita ku South Africa kuchipatala ndipo anamwalira kumene kuja. Koma a Edgar Lungu ubale wawo ndi president wapanopa wa South Africa wa, wa Zambia sunali bwino iyayi. Unali mphaka ee ndi khoswe ubale wake. Ndipo a Edgar Lungu banja lawo limanena kuti president wa panopa wa Zambia eya amati a Hakainde eya a ankawakaniza kuti apite akakumane ndi madokotala ku South Africa ndipo ama amaonetsa kuti chi akana chi chifukwa choti amawakaniza amaachedwetsa kuti apite kuchipatala ndichifukwa chake matenda awo anavuta mpaka kumwalira mwamsanga amatero. izi ndi za mulungu ife sitiziwa eya um, ndiye nkhani ndiyonena kuti a president aja alinso ndi mwana wawo wamkazi yemwe anali mp ku chipani chawo ku zambia komweko e, ndi chifukwa choti chichitikireni maliro aja ali ku south africa eh? akhala akulimbana ndi boma la zambia boma la zambia likuti maliro a president a, a former president abwere tizaike kuno monga former president abanja amati inu za- inu zisakukhuzeni inuyo zisakukhuzeni boma zisakukhuzeni moti chichitikireni maliro pano miyezi miyezi munthu sanayikidwe boma linalengeza kuti kuli one month mourning period mpaka mourning period ija inatha maliro sanabwerebe ku south africa kuja maliro angosungidwa fridge mpaka lero moti tsiku lina anthu kumene kuja anagwirizana abanja lawo la azumawa nodei pepani osati azuma abanja lawo la alunguwa kumene kuja anagwirizana kuti maliro ayike ku south africa komweko munthu wa ku zambia president wa ku zambia ati ayike ku south africa komweko ndi cholinga choti president uyu akazachoka pa mpando azakatengeso azabwereno azakhaleno ndi mwambo wawo wabwinobwino ku, ku, ku zambia iwo cholinga chawo akudikira kuti chipani chawo chizaloweso mboma chizapangeno mwambo wa president uyu Neba. eyi chabwino iyo ndi nkhani ya neba tisa tisayikepo mlomo kwambiri komano nkhani ndiyoti chani mwana wawo wamkazi MP chifukwa cha mikangano imeneyi milandu imeneyi chichitikireni maliro a bambo ake wakhala ali ku south Africa mpaka pano ku constituency kwake chichokereni mpaka pano miyezi ku parliament sakupita mpaka pano akukhalira ku south Africa kuja kumene kuli chani maliro a bambo ake mpaka lero ndiye achotsa u MP ee Ena ake anangopita ku khoti kuti constituency tilibe munthu mpaka pano ndiye achotsa u MP. Hey, inu mukuona bwa? Achita bwino kapena alakwira? Hey, zimenezo zochokera kwa neba. Hey, ya, nkhani zilipotu. nkhani zilipo. Um, komabe timalizire kaye ndimakonda nkhani zitatu. Timalizire kaye ndi zakwathu kuno ku Hong Kong. Eh? Ku Hong Kong eh, dzulo ndinanena kuti death toll ya anthu nkhani ya moto uja inafika pa 128 ndipo panopa popeza moto wazima ambiri eya akulowa mmanyumba muja ndipo akusakasaka kuti mwina apeze anthu koma anthu ndithu zachisoni ena atsala ndi moyo inde koma nyumba alibe nyumba yawo yonse burnt basi palibenso kuti abwereranso nyumba muja akatenge kompyuta yawo akatenge foni yawo so everything burnt angokhala panja ndi mmene anathawira ndi zimene anavalazo basi moyo abale sad